Kenako anayamba kupezeka m'ma circles akuluakulu mpakana anapeza ntchito pa board ya ku mabanki a ku Vietnam. Ndipo pokhala mu board ya m'banki anapezeka kuti anayamba anachita register makampani ambirimbiri onena kuti samaikapo dzina lake koma zimakhala kuti ndi zake, amaika mwina dzina la munthu wina koma zinthuzo beneficiary amakhala iyeyo. Ku banki kuja anapeza kuti position yake inakwera kwambiri Ndiye lamulo la ku Vietnam akuti munthu ukakhala pamwamba m'banki suyenera kukhala ndi mashares m'banki. Iye anapezeka kuti kudzera m'tima business tosadziwika bwino tambirimbiri tija chifukwa choti iye anali wamkulu m'bankimo amangopereka maloni ku tima business tambirimbiri tosadziwika bwino koma anali kudzipatsa yekha ndalamazo kunali kuba plus kunali kuba zina zoti directly kumakaba ndalama zambirimbiri mpakana anapezeka kuti pena anasowesa 18 billion dollars pena anasowesa 11 billion dollars Pe- ndalama zija zoti zankhaninkhani komanso anali ndi anthu ena amene amamuthandiza kubako koma paja nde ukakhala ndi ndalama anthu amakutani amakulambira nde iye anayamba kulambiridwa kumeneko aliyense kufuna kuti adzatani adzagawireko zidutswa za ndalamazo nkumamuthandiza popanga tizinthu totani tizinthu tosadziwika bwino zokubazo nde iyeyo anazolowera kumatani kumaba kutani kukhala munthu wolemera dziko lonse la ku vietnamlo nkumapanga control even boma amapanga control ma elections chilichonse iye ndi amene amapanga control chifukwa chonati anali ndi ndalama kuposa wina aliyense akuti anaba 3% ya GDP ya dziko 3% ya chuma cha dziko chonse anaba inali mmanja mwa iyeyo komano anthu nanga si anthu amakhala kuti akuona anthu amakhala ngati sakuona koma akuona kuti zomwe zikuchitikatu apapa ndi chichi poopa kuti e uyuyu akangonena kuti zakuti zichitike zimatani zimachitika ndi anapezeka kuti no anakwiyana anatopa nazo no apolisi boma chani anatani anamusumira mpakana mulandu wake unali waukulu kwambiri even ma anthu a m'paliyamenti akuluakulu nawonso amakayankha nawo mlanduwo kuyang'ana kunena kuti iwowo mbali yawo inali yotani analandirapo bribe ndiye zachitika nthawi yayitali unali mlandu wautali kwambiri ndipo mlandu wokhudza anthu ambiri anazengedwa milandu anthu 85 amene anamuthandiza akuti driver wake tsiku lina ananyamula ndalama mu galimoto zokwana 4 biliyoni kuchoka ku banki kukasiya ku nyumba kwa Truong. Anthu anapezeka kuti amangidwamangidwa iwo kuti iyayi awa anabisa izi awa ana anamizira ngati kampaniyi ndi yawo koma si yawo inali ya My Lan yemweyo mpakana apezeka kuti anthu ena apatsidwa ma life sentence. Ena amangidwa 10 years, 20 years. Iyeyo mwini wake Truong anachitidwa sentence to death. Ananena kuti sungabe kuba kochita kupanga choncho nkuchita control dziko, anthu akuvutika, anthu akugona ndi njala, anthu ena akusowa chithandizo mzipatala. Ndalama iweyo utatani utakhalira kuti olo kubako nde amapanga appeal anampeza guilty mu April nkumpanga sentence to death wapanga appeal nde appeal yake yabwera result yake chimodzimodzi apanga uphold kuti iweyo utani uphedwa chifukwa sungapange dziko chipongwe choncho koma amupatsa condition yonena kuti ngati ungabweze 11 billion isanduka life sentence ayichita commute achosa death sentence isanduka life sentence nde akuti akulimbikira kuti ayi munandilanda kale katundu okwanira 11 billion nde boma likukana kuti sitinakulande katundu okwanira 11 billion ubweze 11 billion ngati ukufuna tisakuphe nde zomwe zikuchitika ku vietnam amayi truong my lan i don't even know kuti olo kubako olo kusakhutisidwako mpakana kukaba 3 percent ya chuma chonse cha dziko nkumangobabe Plusinso mlandu wina unali onena kuti anapanga makampani onena kuti amapanga benefit from bank zimene zinali against lamulo mdziko mwaomo nde greedy yake sindikuziwa kuti olo kusakhutisidwa kwake mpakana ndalama yonse total yomwe anaononga ya dziko la Vietnam ndi 44 billion dollars. gulu la anthu likuoneka lokwiya layika mabana maposta awo nawonso akunena kuti abwezeredwe ndalama chifukwa mkati mwa kuba kwake kwa truong'uko anaberanso anthu powanamiza kunena kuti awapasa ngongole kaya awapasa mabondi chani anangowaberabera ndalama zawo nde anthunso afuna ndalama zawo amabera aliyense osati banki yokha izo ndiye zili ku vietnam zikomo kwambiri